Tá seacht mbliana ann ó bhuaigh foireann na Gaillimhe Craobh Laighean agus tá trí bliana déag ann ó d'ardaigh Áth Cliath Corn Bob O'Keeffe. Ag fuireach ar na buaiteoirí sa chluiche ceannais bhí Cill Chainnigh. Cén fhoireann a bheadh in iomaíocht leo? Mac Dara Mac Donncha atá i mbun tráchtaireachta. Amach ar taobh ag Bleá Cliath. Tá Rian McBride ansin. Trasna, seo do Cian O'Sullivan, d'oscail Cian na guaillí, scaoileann sé léithe, tá an ghaoth ag cuidiú leis agus í buailte go deas ag Cian O'Sullivan ó na foirne cothrom. Tá Darach Fahy leis an bpas isteach taobh seo na páirce. Conor Whelan láidir. An pas siar go Seán Linnane. Linnane isteach sa spás, faighte ansin John Fleming. Fleming isteach sa lár arís. Trí ceithre phas ag na Gaillimhigh anseo. Seo do Tom Monaghan anois, Tom Monaghan a' bualadh, Tom Monaghan a' bualadh go cruinn. 'Sé fhéin, Gaillimh chun cinn. Seilbh faighte anois ag Seán Currie. Seán Currie ag gearradh isteach, meas tú an nglacfaidh sé le cúilín? Tá sí fós ag Seán Currie. Seans ag Rian McBride, seans ag Rian McBride agus an cúl scóráilte ag Rian McBride. An bháisteach a' titim agus ceol bainte as an eangach ag Rian McBride. Tá an cúl sin tar éis cúrsaí a athrú anseo anois agus na foirne ar comhscór. Seilbh anseo anois ag Paddy Doyle, Doyle ar aghaidh. Ruathar maith ansin ag Brian Hayes, ar aghaidh go dtí Seán Currie agus Currie thar an trasnán, Bleá Cliath chun cinn. Tá sí scaoilte amach ansin agus ooh! An t-ádh le Darach Fahy ansin agus ah, Daithí Burke ag teacht trasna ansin agus ah, bhí sé ard leis an uillinn. Seilbh ag na Gaillimhigh arís, an pas curtha siar go dtí Seán Linnane. Coisíocht dheas ag Linnane ach tá sé fós faoi bhrú. Faighte ar ais ag Cianan Fahy. Fahy ag teacht go láidir. Tá pas ar aghaidh go dtí David Burke. David Burke ag gearradh tríd. Giorraíonn a ghreim ar an gcamán agus David Burke thar an trasnán. Agus tá an scáil ansin. Fleming, bhuel, clogad bainte de Fleming agus féach cad a rinne Scaoilte. Pas amach taobh eile na páirce. Seilbh faighte ag John Hetherton. Ciúin go maith go dtí seo. An tseilbh caillte agus í faighte ar ais. TJ Brennan ag teacht anseo go láidir. Fear Dhroichead an Chláirín. Tá sí fós ag TJ. Tá sé amuigh ar an gcliathán. Tugann sé faoin scór. Bhfuil scór eile aimsithe. Tá! An seachtú cúilín ag TJ sa gcraobh i mbliana. Is ar ndóigh, na Gaillimhigh ag imirt leis an ngaoth anseo, so beidh sé tugtha do Bhleá Cliath sliotar a oibriú suas an pháirc. Pas deas isteach sa taobh anois. Isteach sa gcoirnéal. Tá sí ag Cian O'Sullivan. Cian O'Sullivan ag breathnú ar an sprioc. Cian O'Sullivan á bualadh agus Cian O'Sullivan an-chúilín chun isteach an sliotar íseal. Buaite ar ais ag Gaillimh Jane Crowe ar aghaidh le lámh amháin, rud ar Tom Monaghan, Tom ar aghaidh ag Conor Whelan, Conor Whelan ag breathnú ar sprioc Conor Whelan á bualadh, bhí fhios aige féin chomh luath is a bhuail sé í go raibh sí sin go maith. Darach Fahy agus poc amach an-fhada. Gaillimh ag tarraingt leo anois píosa beag. An pas sin amach agus an tseilbh acu fós. Tríd go dtí David Burke, David Burke ag breathnú, David Burke á bualadh agus David Burke ag aimsú. Sárchluiche á imirt ag an seanfhondúir inniu. Seo Seán Currie. An dtriailfidh sé ar chúl, tá sé chomh maith aige, tá sí buailte íseal agus tá sí báite! Díreach taobh istigh den chuaille ar dheis. An-bhuille ag Seán Currie. Choinnigh sé amach í ón gcúl báire. Job déanta. 0-28 le 2-15. Seacht gcúilín eatarthu. Seilbh na Gaillimhe arís seo Tom Monaghan. Tom ag tabhairt faoi cúpla iarracht curtha amú ag Tom ach tá cúpla cúilín breá aimsithe aige chomh maith. Baile Átha Cliath ag teacht arís an ceann sin. Titeann i mbéal an chúil. Tá sí faighte ag Seán Currie. Seán Currie, iarracht blocáilte, blocáilte ag an gcosantóir. Sílim gurb é Cianan Fahy a bhlocáil. Tá sí fós. aige. Ceann sin buailte trasna, tá scuaine imreoirí ag fanacht trasna. Bhfuil sí ag geansaí gorm nó geansaí marún? Tá sí fós ag gorm. Seans ar chúl. Cúl! Scóráilte ag Conall Ó Riain do Bhleá Cliath ach ródheireanach. Tá muid sa tríú nóiméad d'am cúitimh gortuithe oibrithe isteach acu ar deireadh. B'fhéidir nach mbeadh Gaillimh sásta gur ghéill siad dhá chúl chomh deireanach seo. Poc amach ag Darach Fahy, buaite ag Gaillimh le cúig chúilín ach buaite go réidh.